ụtụtụ ọma nụ ndị nke m Vincent Aloka Ike Diamond good morning to you greetings to you my friends wherever you are ụtụtụ dịrị gị mma tata gị bụ onye gboo Igbo tata makalụ gị gị bụ nwa ọdịnala ụtụtụ tata tụtụtalụ gị ife ọma ụtụtụ tata tụpụrụ gị ogbochi ụtụtụ tata tụpụrụ gị ọnwụ ike ụtụtụ tata tụtụtalụ gị ọganiru na mmepe ụzọ tata bụ ụbọsị afịa orie ya bịa malụ gị mma tata gị bụ onye ọma na-ege m ntị cheta na onye ị ka na-anụ onu ya bụ onye nke gị eze nwanyị ọma mmiri ochendo ebe i si anụ onu m bụ na Ọkịja Ihiala local government ọ dị na anambra steeti ọ ka bụkwa naanị otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp only one WhatsApp number ka m nwere ọ dịrọ two only but one WhatsApp number 081 861 13 606 nze bụ nze udo dị nsogbu adịrọ ya gazielu gị 081-861-13606 ọ ya bụ akara ekwentị WhatsApp m asị m ya bịa gazielu gị n'ụbọsị tata asị m ngwa i ji eko ya kwanarịna gị asị m ọ bịara egbu gị ya gbuo onwe ya osisi fụrụ gị na-atụ nkwe osisi a majiri dapụ ọgazi ọgazi n'iru na azụ n'isi gị ife ọma ife ọma n'iru na azụ n'ebe ị nọ asị m ya malụ gị mma n'ụbọsị tata asị m ife ọma mebelụ gị ise eji m ohere a wee na-ekene unu ndị enyi m ndị nke m ndị ihe ọma m dị mma ndị na-akwado m na peji m a eze nwanyị ọma mmiri peji eji m ohere a wee na-ekene unu na-ekenesi unu ike ndị na-akwado m ndị na-enyelu m aka ndị ife m dị mma ndị na-efolo m ndị na-eshia my video ndị na-alaik ndị na-akọment ndị na-alọv ife m na-eme asị m na ife na-emelu m ife ga-emelu gị ihe ana m ekenekwa o nwere otu enyi m na peji m a merụ m subscription for this live video nke Sunday nke a m nọ na ya kịta nke tata bụ orie m na-eme kịta o nwere onye merụ m subscription sị m jisi ike n'ife m na-eme na eziokwu dị n'ihe m na-ekwu okwu ya asị m ya gazielu gị ife ọma meelu gị ezumezu mmụọ m na-akpọku na-akwado m n'ọlụ ọdịnala m na-alụ ya kwadokwa gị tiwara gị ụzọ mee ka ọ dịrị gị na mma ise nnọọ rinne n'ụbọchị tata bụ ụbọchị afịa orie nnọọ n'ihe ngosi onyonyo m a na live video m tata bụ ụbọchị orie isiokwu m jiri wee bịa n'ụbọchị taa na-atụfughị oge gị ọbụla bụ ọjị kola nut n'onu ndị oyibo ọjị ana m agwa gị na nkuzi ndị m na-enye gị ebe a sị gị dịka onye ọdịnala na ọjị ekwesịrọ ịkọ gị n'ụlọ be gị ihe a na-akpọ ọjị o pelu mpe mana o mili emi rie nne ọjị pelu mpe mana ọ dị important na ndụ onye ọdịnala ọbụla ọjị pelu mpe mana ọ dị vital na ndụ onye ọbụla bụ onye ọdịnala ọjị kola nut ekwela ka ọjị kọọ gị gịnị bụ ọjị ọjị bụ mkpụrụ osisi anyị ji agwa mmụọ okwu n'ala igbo ọjị bụ mkpụrụ osisi anyị na mmụọ ji enwe mkparịta ụka ọjị bụ mkpụrụ osisi anyị ji akọrọ mmụọ ka obi dị anyị ife anyị chọọ ka mmụọ meelu anyị otu obi dị anyị gịnị ka anyị na-ayọ n'aka mmụọ kelee ife anyị na-achọ n'ebe mmụọ nọ ihe a na-akpọ ọjị bụ mkpụrụ osisi anyị ji agwa mmụọ okwu anyị ji- anyị na mmụọ ji anọ na izu ọ bụ omenala ndị igbo ọjị so na otu omenala jikọtara ụmụ igbo bụ na ebe ọbụla a na-eme ife ọdịnala ebe ọbụla a na-eme ife omenala ị ga-afụ mkpụrụ osisi a a na-akpọ ọjị ọ dị important ọjị a ka ị ga-eji wee gwa ndị ichie be nna gị okwu fa egee gị ntị ọjị a ka ị ga-eji gwa mmụọ ndị gị na fa so okwu ha egee gị ntị ọjị dị mkpa rie nne na ndụ onye igbo onye ọbụla bụ nwa afọ igbo kwesịrị ịma usoro na ka e si agọ ihe a na-akpọ ọjị onye ọbụla bụ onye ọdịnala kwesịrị ịma usoro ntu esi agọ ọjị ọ dị mkpa e nwere nke a na-akpọ ọjị ugo yes o nwere nke a na-akpọ ọjị ugo nwee nke a na-akpọ ọjị nkịtị ọjị ugo a m na-agwa gị okwu ya cheta na ọjị ugo bụ ọjị dị ebube ọjị ugo ọjị a na-akpọ ọjị ugo ọjị dị ebube ọjị dị ya eji eme ihe ya dịka na ị na-ayọ iru ọma agwara m gị na nkuzi m sị m gị na ebe a na-euse karịsị ọjị ugo bụ n'ebe ndị mmiri nọ ebe a na-ejikarịsị ọjị ugo agọ ọfọ ebe a na-ejikarịsị ọjị ugo ekpe ekpele bụ n'ebe ndị mmiri nọ ị nwekwara ike inye chi gị ọjị ugo ị nwekwara ike inye ife gị na fa so ọjị ugo mana ebe a na-euse karịsị ọjị ugo ka m na-eme ka ị mata bụ n'ebe ndị mmiri nọ ọjị dị sacred ọjị dị ebube ọjị eji anata iru ọma ọjị eji anata favor ọjị eji agbape ụzọ siri ike apart from ọjị ugo a m na-agwa gị okwu ya ọjị nkịtị ndị ọzọ enwere ọjị nkịtị a na-euse n'ọdịnala na omenala igbo a bịa n'ọjị nke a ọjị nkịtị a enyegasịrị ya afa site na akara one na one ọjị ndị a na-agba enyegasịrị fa afa site na akara one na one ọjị dị ntu a gbalụ enwere ọjị a na-akpọ ọjị ogbi n'ọdịnala na omenala igbo ọjị gbala ofu ọ bụrụ na i jee n'afịa gote ọjị ọ bụ na ọjị ahụ gbala ofu na-abịanụ n'ọjị ahụ a ọjị ahụ i gota ọ dịrị onwe ya ntu a ọjị si adị ọ dịrị onwe ya ntu a ọjị si adị no mark onwero line just ofu ọ dịrị onwe ya onwero nkawa onwero ebe o si wee nwee nkawa Ife a na-akpọ ya n'ọdịnala Igbo bụ ọjị ogbi. Ọjị ogbi a m na-agwa gị ada afụkarị ya until ị chọbịa. Ada afụkarị ọjị ogbi until ị chọbịa until ị jee ebe a na-ele ọjị gwa fa specifically na ife ị na-achọ bụ ọjị ogbi. ọjị ogbi abụrụ ọjị ị ga-agọ agọ ọ bụrụ ọjị ị ga-eji wee bata n'ụlọ ọ bụrụ ọjị ị ga-eji wee nye chi ma ọ nye ndị ichie gị ma ọ nye ndị mmiri gị ọjị ogbi a m na-agwa gị okwu ya o nwere ọlụ dị iche iche ndị dibịa ji ya alụ ndị ọdịnala ji ya alụ tupu achọba ọjị ogbi o nwere ife eji ya alụ a na-eyuzukarịsị ọjị ogbi a ebe a na-arụ ọrụ case ọrụ dị na case maybe a na-eko case ikpe a na-ejelu court okwu a na-eje na court okwu na ụka ife okwu na ụka ife a na-adọ ndịdọ na ya ọ ọjị ogbi a m na-agwa gị ka a na-eyuzukarịsị ọ bụrụ ife ị ga-eje n'afịa jee zụlụ maọbụ ife ị ga-anọkata jee n'afịa chọba ya abịa na ọjị nkịtị a m na-akọwalụ gị maka ya enwere ọjị nke na-agba ịbụọ ọjị ga-abụ i weta ị bịa nee ya akara ya dị sọsọ ịbụọ ife a na-akpọ ya na ọdịnala na omenala igbo bụ ọjị kụrụ aka ọjị kụrụ aka ọjị dị ntu a abụrụ ọjị ị ga-egolu bata n'ụlọ wanye chi ọ bụrụ ọjị ị ga-egolu bata n'ụlọ wanye ndị ichie gị ma ọ bụ mmụọ ndị gbakwutelụ gị cheta na ọ bụ eze nwaanyị ọma mmiri ka ị ka na-anụ onu ya ochendo ọ ka bụ na ọkịja ka m nọ ihiala local government ọ dị na anambra state 08186113606 ya makaalụ gị tata biko ọ bụ na ị nweta video m ị na-eshare ya ọ ya bụ encouragement ị ga-enye m biko biko biko ayọrọ m gị dodo share my video invite your friends and your well wishers to my page eze nwanyị ọma mmiri page ọ ga-agazili gị abịa na ọjị nke ịbụọ m na-agwa gị agwara m gị na nke a bụ ọjị kụrụ aka ọjị a m na-agwa gị ọ ga-enwe ị ga-afụ ya o nwee akara ọjị kụrụ aka ọjị gbara ịbụọ agwara m gị na ọ bụrụ ọjị ị ga-ewere bata be gị sị na ị na-awalụ ndị mmiri gị ma ọ na ị na-awalụ chi gị ọjị dị ntu a nwere ọlụ ndị eji ya alụ n'ọdịnala ọjị dị ntu a nwere ọlụ ndị eji ya ihe ndị eji ya eme n'ọdịnala ife dịka ọlụ ikpochi onunu ihe dịka ọlụ akaloyeri asị gị chọba ọjị kụrụ aka ya bụ ọjị gbalụ ịbụọ ọ ya bụ ọjị eji eme ife ndị a m na-agwa gị kịta ikpochi onunu a sị gị chọọ ọjị kụrụ aka na ị ga-egote ọjị kụrụ aka ka e wee n'ọ ya bụ ọjị a ga-eji wee mee ma ọ bụ akala oyeli ebe anyị ị ga-achọ ọjị kụrụ aka ọjị ọzọ e nwelu n'ọdịnanị ọjị ndị a m na-agwa gị okwu ya bụ ọjị gbara ịtọ ọjị gbara ịtọ bụ ọjị ikenga gị ọjị gbara ịtọ bụ ikenga ọjị ọ bụrụ na ị waa ọjị ọ gbaa ịtọ ife ọ bụ bụ ikenga gị igbo si na ikenga wụrụ ada ajụ oyi ọjị gbara ịtọ abụrọ ọjị ị ga-ekebe ka gị na mmadụ taa ọ ngị nwa mazi ka ị chọrọ ọjị gbara ịtọ abụrọ ọjị ị ga-abịa ịwa ikesa anya ka gị na mmadụ taa ya ọjị ikenga bụ your personal ọjị your ikenga gị na chi gị ọjị ị ga-abịa ịwa ya ị chịkọta ọjị a ọnụ ọ ngị nwa nwe ya ọjị a bụ ọjị gị ọjị a ị chọọ ị ga-atasị ya ọjị ikenga gị ka ọ bụ ọjị ife gị na fa so wee bịa ikenga chi gị ọjị gbaa ịtọ ife a na-akpọ ya bụ ọjị ikenga cheta na ife m na-akụziri gị na ọjị a ọdịbendị dịkwa e nwere ka obodo si eme nke fa ya ka m jiri wee gwa gị o nwere ebe ọ ga-abụ a waa ọjị ikenga a m na-agwa gị okwu ya onye ahụ achịrị ọjị ya na ọjị ikenga ya o nwere ebe ọ ga-abụ a waa ọjị ikenga a m na-agwa gị onye afụ chọọ o nyetụ ndị nọ ya n'akụkụ ọ ya ma onye ahụ chọọ o nyetụ nwa ya ọ ya nwa ma ọdịbendị dị ebube ọdịbendị na-alụsi ọlụ ike chọpụta ka ndị be unu si eme ya agwara m gị na ọjị taa ọjị gbara ịtọ bụ ọjị ikenga gị ọ bụrụ na i gote ọjị n'afịa waa ọ gbaa ịtọ gị nwe ya ọjị gị ka ọ bụ ị chịkọrọ ọjị dị ntu a ọjị ikenga ọjị ọzọ e nwekwalụ na omenala igbo bụ ọjị gbara anọ a na-akpọ nke a ọjị ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ dị na ọdịnala igbo eke ọjị eke ọjị orie ọjị afọ ọjị nkwọ ọjị afịa na-anọ ụbọchị na-anọ dị n'ọdịnala igbo dị n'ọdịnala na omenala igbo ọ bụrụ na ị waa ọjị ị fụ na ị- a dịka onye nọ n'ọ- na-eme ọdịnala ọjị gbara ịnọ dịka ya sị na ọ ya bụ ọjị kasị aga afịa ọ bụrụ na i je ịgọ ọjị dịka onye na-amalite amalite onye a ga-asị gị nyekwa m ọjị gbara ịnọ ajụọ gị ọjị gị ọ ga-agba one esi nyekwa gị ọjị gbara ịnọ ọjị ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ dị n'ọdịnala na omenala igbo ọ bụrụ na ị waa ọjị dị ntụ ọ gbaa ịnọ ị ga-ata ọjị a onye nọ gị n'akụkụ ga-ata ya ị ga-ata ọjị a onye nọ- onye nọ- nọketere gị onye gị na ya nọ mgbe ị gọrọ ọfọ a mgbe mgbe mgbe ị- ị gọrọ ọfọ n'ọjị a ị ga-ewere aka ọjị gị then onye nọ gị n'akụkụ ị ga-enyekwa ya ọjị ọ taa ya bụ ọjị gbara ụzọ anọ ife a na-akpọ ya bụ ọjị ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ dị n'ọdịnala igbo ife a ka ndị be anyị na-akpọ ya e nwere ike ndị be unu akpọ ya ihe ọzọ ọdịbendị dị ụzọ ọjị ọzọ e nwekwalụ ọjị gbalụ ise ọjị gbalụ 5 ise na be anyị anyị na-akpọ ya ọjị ọmụmụ anyị na-akpọ ya ọjị ụba ọjị ọmụmụ ọ ezigbo ọjị biko o nwe onye na-akpọ m akpọzina m ọ bụrụ that na m mesịa live a ị nwere ohere ịkpọ m ma ọ na-echatịrị m na my whatsapp nọmba 0 WhatsApp nọmba 081-861-13606 ị nwere ike iji ya wee chaatịa m on WhatsApp mana kịta m nọ on live a nwee ndidi e mesịa ị kpọba m ebe anyị nọ bụ ọjị gbara ise agwara m gị na ọjị gbara ise bụ ọjị ọmụmụ na be anyị ihe anyị na-akpọ ọjị gbara ise bụ ọjị ọmụmụ ọjị ụba ọ bụrụ na anyị waa ọjị anyị nweta ya ọjị gbara ise ọ bụrụ na anyị waa ọjị ọjị anyị gbaa ise ị ga-enye ọjị a ị ga-eke ya ndị gị na fa nọ ya mma- onye ọzọ nwere ike iso gị taa ya ị ga-enye ya ị ga-enye ya mmụọ ndị gị na fa nọ ise anyị kwere na e kwee ise a mara na ọ gazigo e kwee ise ị ma na e sefelugo na ife a na-ekwu na a dị in unity na e kwezuru ekwezu ise ọ bụ na ọjị gị gbara ise ọjị dị mma ka ọ bụ ọjị mmụba ọjị ọmụmụ ka ọ bụ n'omenala be anyị n'omenala Igbo ọ bụrụ na ị fụsị ọjị gbara ise a ọjị na-agba ọjị na-agba depending e nwere ọjị na-agba 6 e nwere ọjị na-agba 6 ebe a n'ọjị 6 a ka ndị mmadụ na-enwe

ka ndị si eme na-arụrụ fa ọlụ ka ndị si eme na na-aza fa ife ndị believuru ya na-aza ha ọ bụrụ na be anyị ọjị anyị gbaa isii ọ bụrụ na anyị waa ọjị ọ gbaa isii na be anyị ọjị ọma ka ọ bụ ọjị anyị na-eji ego agbara ọjị anyị ji ego agba ọ bụrụ na ị bịara be onye ọdịnala na be anyị a onye ahụ eweta ọjị waara gị ọjị ọjị ahụ gbaa isii ị ga-etinye ọjị ahụ ego dịka anyị si eme ka m na-agwa gị o nwere obodo ga-asị gị na ọjị gbara isii bụ ọjị okwu na ụka o nwere obodo ga-asị gị na ọjị gbaa isii ọ bụrụ ọjị okwu na ụka na be anyị ọjị gbaa 6 anyị waa ọjị anyị anyị wa- ọ dị- ọ dị 6 ọ dị 6 pieces ọjị ọma ka anyị na-akpọ ya anyị na-eji ego agbara ọjị dị ntu a ọ bụrụ na a waa ọjị a n'efere onye nọ ebe onye nyere onye waala ọjị a ga-etinye aka n'akpa ya wepụta ego tinye n'efere ọjị a ọ bụrụ na onye ahụ tinye ego ahụ n'efere ọjị a onye afụ achịkọrọ dị ọjị ọ bụrụ na onye dị ntu achịkọrọ dị ọjị a ọ chọzie ọ bụrụ na o were ego gbachaa ọjị a ọ chọọ o nyetụ onye nọ ya n'akụkụ o nwere onye ga-eji ego gbarakwa ọjị ahụ ọ sịkwa ngwa sị kebe ọjị e bidokwa ịga one after the other na-eke ọjị dị ntu a ọdịbendị dị ka o si dị be anyị ka m na-agwa gị okwu ya anyị na-eji ego gbalụ ọjị gbara na 6 anyị na-etinye ego anyị na-eji ego gbalụ ọjị gbalụ 6 ọzọ bụ ọjị gbalụ isaa ọ bụrụ na ị waa ọjị ọ gbaa isaa ọjị isaa bụ awele o nwere ife ị na-ayọ mmụọ o nwere ife ị na-ayọ mmụọ gị ma ife ị na-ayọ mmụọ ife ị na-agabiga ife na-enye gị nsogbu ị na-ayọ mmụọ ka ha meelụ gị i wee na-ayọ ife a o nwere ike ọ bụ na ụtụtụ ọbụla ịwaje ya ọjị ịgwa mmụọ ha meelu gị ihe dị ntu a ụtụtụ ọbụla ịwaje ya ọjị ịgwa mmụọ ha meelu gị ihe dị ntu a ọ bụrụ na ịgọgide ọfọ a gọgide ọfọ a mbọsị ọbụla ịwala ọjị wata ya 7 ịwa ọjị gị ọjị gị adị 7 ihe mmụọ gwara gị bụ na o zugo ihe ahụ ị na-agwa anyị kemgbe anyị anụla ya ọjị dị ntu a bụ ọjị awele ọjị dị ntu a bụ ọjị mmụba ọjị agamniru ọjị mmepe ụzọ ọjị ife ọma ọjị favour ọjị connection ọjị gbara ịsaa ọjị gbaa ịsaa ọ bụrụ na anyị nweta ọjị gbara ịsaa na be anyị anyị na-eme salaka anyị na-egbu ọkụkọ ọ bụrụ na ịwa ọjị ọjị anyị gbaa 7 ịsaa anyị na-egote ọkụkọ gbuo welu ya sie obele nri kee ụmụaka maọbụ sie obele nri kee ndị nọ ebe anwa na ife anyị na-ayọ mmụọ na mmụọ ekwetago na ọ ga-eme ya and na o mezugo ọjị 7 ọjị ihe ọma ka ọ bụ ọjị mmepe ụzọ ọjị awele ọjị agamniru ọjị na na ihe ị na-atụ anya ya ma ọ bụ na ihe ahụ ị na-ayọ mmụọ na mmụọ emeela ya ọjị ọzọ m chọkwara ikwu okwu bụ ọjị gbalụ 8 asatọ ọjị na-agba asatọ bido n'ọjị gbalụ 7 na 8 ya ibe ịfụ na ọ na-adị rare ọ bụrọ ọjị ị ga-afụ hiam ọ bụrọ ọjị ị ga-enweta ọ bụrọ ọjị dị easy inweta ọ bụrọ ọjị ọ ga-esi ike before ị ga-awagide ọjị ịwata ọjị gbalụ 7 maọbụ ọjị gbalụ 8 ọjị gbaa 8 ihe a bụ ọjị nnukwute awele ọjị ọjị oke awele ọjị gbaa 8 a na-achịrị ọjị dị ntu a kechie ya ekechie dịka anyị si eme na be anyị ọ bụrụ na a waa ọjị ọjị gbaa 8 anyị na-achịrị ọjị dị ntu a kechie ya chọọ akwụkwọ kechie ọjị dị ntu a tinye ya n'akpa ọjị a bụ nnukwute awele ị ga-eme nnukwute salaka ọjị a na-egburu ewu ọjị a na-egburu efi ọjị gbalụ 8 ọjị a na-egbulu ewu a na-egbulu ya efi depending ka aka ra gị ọjị a na-emesapụ aka na ya na-ewere oke ife ewelu nnukwu ihe enwebeghị atụ ya mbụ emebeghị n'ezinụlọ ahụ o nwere ike bụrụ ezinụlọ na-achọ ọmụmụ for years o nwere ike bụrụ ezinụlọ nọ n'ife isi ike for years o nwere ike bụrụ ezinụlọ na-enwerọ onye na-aga n'iru ọ bụrụ na a na-alụ ọrụ dị iche iche na-aga ụfọdụ iche iche na-eje ije dị iche iche ka ife ọma bata na ezinụlọ dị ntu a awara n'ọjị ọ gbaa 8 o gosi na o nwere nnukwute akwa mgbochi ga-etiwa na ezinụlọ dị ntu a o gosi na enwere ife dị ebube na enwere remarkable something ga-eme m ọjị a na be anyị anyị na-achịli ya mee ya nkechi a na-egburu ọjị a depending ka aka ra gị a na-egbu efi a na-egbu ewu mgbe ife ọma ahụ bịa mezue ọjị a achịkọta ya kechie eweli ya nye okenye eweli ya nye onye kasị bụrụ okenye o dekwa ọjị a mgbe ihe ahụ a na-atụ anya bịa mezuo a gaa wepụta ọjị ahụ ọ sọ ya bụrụ na ọ kpọtugo nkụ ọ sọ ya bụrụ na ebe ọ dịzi ebe ekechiri ya na a ga-eji akwụkwọ une kechie ya ọ bụgodị na ọ kpọtugo nkụ ewepụta ya mgbe ihe ahụ mee ihe ahụ a na-atụ anya ya meghana a ga-eje wepụta ọjị ahụ ebe onye e nyere ya debe dị cheta na m gwara gị na ọdịbendị dị ọdịbendị na-arụrụ fa ọrụ ọjị dị mkpa na ọjị ga-agbacha gbaa 10 gbaa one ọbụna mana n'ebe a na nke gbara asatọ ka m ga-akwụsị tata ọjị dị vital ọ dị mkpa na ndụ onye ọdịnana ọjị a ka ị ga-eji wee gwa ndị ichie gị okwu ọjị a ka ị ga-eji wee communicate with your ancestors ọjị a depending of ihe ọjị gị na-ekwu ka ị ga-eji marụ ma ị na-aga n'iru ma ị na-ana azụ ọjị dị mkpa rie nne a na-eji ọjị gbaa afa nke ahụ bụzi ọnatarachi afa eji ọjị agba abụrọ afa a na-amụ amụ ọ bụrọ afa ị ga-eje be mmadụ si amụba gị nke ahụ bụzi ọnatara chi gị ọ bụrụ na ọ dị na chi gị ịgba afa ọjị ọ bụrụ na ọ dị na chi gị ịfụ ọjị ị ga-esi na ọjị gbapụta nsogbu dịrị mmadụ ị ga-esi n'ọjị ị ga-awụsa ọjị ntu a si n'ọjị mana ife ezumezu na mmụọ ndị gị na fa so na-agwa gị ị ga-esi n'ọjị malụ ihe dị n'ọdịniru gị malụ ma ije ị na-eje ọ ga-enwe isi malụ ma ife ị na-achọ itinye aka gị ihe ahụ ọ bụ ife ga-eme ngazi malụ ma connection afụ ị na-achọ ụzọ dị ebe anwa ị bụrụ onye na-afụ ọjị ị bụrụ onye so onye ọbụla bụ onye ọdịnala dịka m na-akụziri gị ekwena ka ife a na-akpọ ọjị ka ọ kọọ gị were ọjị a na-agwa ndị ichie gị okwu maka ụfọdụ ndị na-ajụ m kedu ka fa ya-esi gọọ ọjị tupu ị na-agọ ọjị gị n'ụtụtụ ị ga-akwọcha aka gị kwọpụ aka ụla i ji wee teta ụla ị ga-akwọ aka gị ị ga-asa iru gị bifo ị na-agọ ọjị ị bụrụ nwata nwaanyị bifo ị na ị chọrọ ịgọ ọjị ọ bụrụ na nwoke nọ ebe anwa ị bụrụ nwata nwaanyị ọ bụrụ na ị chọrọ ịgọ ọjị ị gọba ọjị gị gọsịa ọjị gị gọba ọfọ ị chọrọ ịgọ n'ọjị ị gọsịa ya ọ bụ na nwoke nọ ebe anwa i nye ya ọjị ahụ ọ waa ya ọ bụ na o nwerọ nwoke nọ ebe ahụ wee gọọ ọjị ọ bụ na nwoke nọ ya dịka ọjị ị chọrọ inye chi gị chi bụ nke gị o nwerọ onye gị na ya nwe chi gị chi bụ chi gị otu mmiri gị bụ otu mmiri gị ọ bụrụ na ị gọsie ọfọ gị gwasịa mmụọ ndị gị na fa yi ihe ị chọ ka ha meelụ gị n'ọjị nwoke nọdụ ebe anwa i nye ya ọ waalụ gị ọ bụrụ obere nwa nwoke nọ ebe ahụ ị gọsịa ọjị o metụrụ gị aka ọ ya bụ ihe m sị ka m kọwaa n'ụbọchị tata ife dị na ọjị kolanọt ya bịa gaziere gị n'ụbọchị tata biko lote na ọ bụ na ị nweta vidiyo m ị shia ya ya bịa dịrị gị na mma tata bụ ụbọchị afịa orie ọma ka ga-emere gị n'ụbọchị tata chetakwana onye ka na-anụ onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri ochendo ebe ị ka si anụ onu m bụ na ọkija ihiala lokal gọọmenti ọ dị na anambra steeti ọ ka bụkwa naanị sọ otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp 081 861 13606 biko ebe ọbụla ịfụrụ akara ekwentị na-abụghị nke a m na-enye gị ebe ọbụla ịfụrụ akara ekwentị na-abụghị nke a ị nụrụ n'ọnụ m m ji ọnụ m wee na-akpọrọ gị ebe ọbụla ịfụrụ pikchọ m ebe ọbụla ịfụrụ onyonyo m mana ọ bụrọzi akara ekwentị a m na-akpọrọ gị kịta 081

a sị m tata orie tata bịa maalụ nwoke mma maalụ nwaanyị mma ya gazielu gị ebe a ka m na-achịkọta na live vidiyo m n'ụbọchị tata biko sonyelu m na mgbe ọzọ m ga-emekwa live vidiyo cheta ka ị na-eshia my vidiyo na-eshia my page daalụnụ ọ ga-adịkwa n'oge ọzọ orie taa ma mma isee